Ọsị anyị atụrụ ya mbọ atụrụ ya mbọ ehe ọ bụ na atọ ga-efusie ya ọfịa dịka anyị si kwu ọ bụ na emebe ka anyị chere mbọsị anyị ga-eme ya n'ụdị grand style etu ndị ọzọ si eme ya e nwere ike December 2021 anyị ka na-akwado so ndị oyibo sị tick says the clock tick tick what you have to do do unu ncha je primary school ọfụma jekwuo nursery maka ọ na nursery ka anyị gụrụ nke a ehe so ọ ka anyị si eme ya enwekwazi mbọsị nwa a ga-emekwazi another grand style thing maka ihe a na-eme na aha m ọha agwụ agwụ nwa ndị ji si agbazị n'ahịa afa m afọ uto si na agbara ya sa afa ndụ ya dị ha ndụ na ya eme gịnị ya na-akpachi ya dị ha ndụ ya na-akpachi ehe so nọ na unfolding ka anyị nọ na ya kịta anyị nọ na unfolding ee unu mana ngwugwu a ga-eme unfold a na-akwanyere ya ugwu o nwego onye e nyere present so agbachike ihe na because ebe anyị si buru eji ebe a tere aka ka ọ hapụ ibu mmehie scratch ya na-atọghezie onye asị m onye asị m sekasịa onye asị m sekasịa ihe a

ugogbe eze m n'ọkwa ehe a ka o si wee dị ehe ọ iji wee si mama anyị unu ga-atọzi ntị unu tọọ ntị na ala kịta na anụrụ ude danda maka ntọghepụ egwu nwa ịbụọ ya bụzi the presentation proper anyị apụọ anyị apụọ isi mbem ya bụ Igbo poem m delu nne m n'afa ụmụnne m m ka agwa unu na abụ m an Igbo poet onye odee odee abụ mbem anụwa n'afa ụmụnne m ka anyị chekọrọ isi ọnụ tụsịa alo e wee sị ngwa m dezie n'ọnụ nna n'aka m ka e si wepụta ihe a e wepụtara taa ihe m kpọrọ ya bụ Bright ezi nne ọma buru egwu gaba Bright ezi nne ọma buru egwu gaba ọ ka ọ dị anyị apụọ bright ụmụ agbara nne dị ugwu ezinne ọma i so na ụmụ ndị abịama jiri hichaa ibi obi igwelugo na mama meyọ nne unu anya mmiri ume ọmụmụ ka ị na-etolite ka ụbụrụ akwụkwọ gị na-achawa i were na-agụ na-acha na-ama ka agha bichara n'igbo ndị so eriri agwụ agwụ abịa maka gị nna gị duru gị dunye abc odogwu nwoke ụbụrụ akwụkwọ ya bụ chee ikorobịa izizi n'uruezeanị alọ turu ugo n'akwụkwọ mahadum pụta jebe ịkwa mgbọ dịka leftenant n'agha biafra n'ezie alụmdi gị menyụrụ nlọ gị ịbụ nnukwu onye nkụzi ma abịama wụsara gị ngozi dị egwu i were mụba ozuzu eke mụba ozuzu oye agụ nwaanyị bright ụmụ agbara ị sị na onye na-ayọ ayọ ka isi na-aha aja aja i ji maka nke a gbara aka na-arị ọjị n'ahịa nke ị zụrụ ị zụtakwara ọnụ gị o ma sorokwa zụkpọkwa ụmụ gị niile bright ihe anaghị eribido gị eribido maka na ị na-eji ụbọchị afọ kwara ibu nkwọ Ụka chiri gị ezinne dị ugwu maka agwa gị dị ugwu ọ bụghị maka ego gị onye nchịkọ zuzugbe zugbe block rosary na ss peter and paul abakpa nike ebe i bitere aka gị na ezinụlọ gị obu ụzọ egwu ojemba obu ụzọ egwu igbo olise alọ bright ụmụ agbara tata nrịarịa na-echere gị aka mgba mana jesu na nne ya bụ Maria ị kpụ n'ọnụ mgbe ncha na-emekwa ile na ndụ gị i ji ka dịrịrị ruo taa Bright ezi nneọma gị buru egwu gaba mm, maka ma taa ma echi na gị na chi so aga mm,

gị na chi so aga mm, ezi nne ozi ọkpara ada nna m mm, ma taa ma echi gị na chi so aga mm, ezi nne obi omenigbo bụ m mm, ma taa ma echi gị na chi so aga mm, ezi nne Chibuike nwoke alọ na China ka ma taa ma echi gị na chi so aga mm, ezi nne onyiyi ada Zion iyo mm, ka ma taa ma echi gị na chi so aga mm, Bright ezi nne ọma ajisa oo ka ma taa ma echi gị na chi so aga mm, nke gị niile na-eto gị nna gị o ka ma taa ma echi gị na chi so aga dịbakwara anyị ndụ ezi nne Bright yo maka ma taa ma echi gị na chi so aga Bright ezi nne ọma ajisa ga maka ma taa ma echi gị na chi so aga Bright ezi nne ọma gị buru egwu gaba ka ma taa ma echi gị na chi so aga

anyị ekene unu ọ bụ ọ bụ ya bụ presentation nwa ndị niile ebe niile m jekọrọ jee mee ya ọ na-abụ m nacha mechaa na-akpọkwa m na phone na-asị m ah gịnị ka ị bịa mee ihe a m sị na ihe m bịa mee ihe a bụ ihe a na-emere ndị dị ndụ ọhụ ndị nwụrụ anwụ ọ bụkwa na mmadụ nwụọ na a ya-emere ya mee na ndụ mee na ndụ mee na ndụ nwụrụ ka nwa mmadụ kasị ịma ihe ya eme ya ka e mee ya na ndụ nwanne m ume ekene ka m kene